primarily achibale ndi amene tizisamalira agogo amene tinawo pamene achibale palibe ndikuti mudzi

yafikanso sabata ina tsiku linanso lachitatu lina yakwana nthawi ya catholic perspective pano pa radio alinafe kuzamitsa chikondi pakati pathu tikukamba timamveka pa 97.1 megahertz fm lilongwe ndi madera ozungulira komanso 103.0 kasungu ndi madera ozungulira komanso tili pa intaneti kupangira onse amene angafune kutitsata mwina anachoka mu chigawo chapakati mmene muli malire athu koma pa www radio alinafe com ndiye kuti mukhoza kutipeza programu ya lero tikhale tikukambirana molingananso ndi tsiku la lero limene ndithu ngakhale kuti mapemphero pa dziko lonse lapansi anaikidwa kuti likhale la mulungu lapitali kupempherera achikulire ndi okalamba koma tsiku lenileni limenenso pa dziko lonse ndithu linaikidwa ndi papa francis ndi lero tsiku lake ngati lero ndithu kukumbukira achikulire ndi okalamba kudzera ndithu mu mneneri wa joakim komanso ana amene anali ndithu makolo a mariya virigo mayi wake wa yesu khristu amene tonse timamutsatira ndithu ndi kukhulupirira kuti ndi mwana wa mulungu wamoyo tsono lero kodi dziko la malawi limalandira bwanji uthenga umenewu nanga limachitapo chiyani tikhale tikumva zambiri mpulogalamu iyi lero tikhale ndi uh, boniface chibwana kuchokera ku ccjp komanso ndithu timva zina zimene bambo louis chikanya akhala akuchita m'mapulogalamu ena pa redio pano komanso ndi mmene iwo amaganizirira pa nkhani yokhudzana ndi achikulire ndi okalamba bambo louis chikanya tili nawo live mpulogalamu iyi bambo mwaswera bwanji Ayi, ine samu ndaswera kaya inu mwaswera bwanji iya indaswera bwino Zikomo. tsiku linali bwanji ili ya eh, tsiku tithokoze mulungu watisamalira ndithu Eh, chabwino zikomo ayi tithokoze kwambiri ndiye a bungwe la chilungamo ndi mtendere mdziko muno makamaka kudzera ku episcopal conference of malawi la ccjp lili ndi ntchito zimene akupanga pofuna kuthandizira okalamba ndi achikulire ndipo mu ntchito mwawomo alinso kuchita kafukufuku ndi kumapeza kuti kodi achikulire ndi okalamba akuvutika motani nanga angathandizidwe bwino bwanji timafuna tiyambe ndi kumva kuyankhula kwa boniface chibwana amene pa nthawi ino sitinawo mstudio muno ayi koma mawu awo tili nawo. Timvere kuyankhula kwa a Chibwana, mlembi wamkulu mu ofesi ya CCJP ku Episcopal Conference of Malawi. Catholic Perspective on Radio Alinafe.
Uh, tikukumbukira achikulire uh, kuti kodi achikulire tingasamalire bwanji achikulire tingateteze bwanji achikulire angatenge nawo gawo bwanji pa chitukuko uh, cha dziko ndiye ngati bungwe la chilungamo ndi mtendere takhala tikugwira ntchito ndithu ndi anthu achikulire amenewa kwakukulu pofuna kuona kuti kodi moyo wawo uh, ukuyenda bwanji and ngati dziko tikudziwa kuti ku malawi kuno uh, nkhani yosamalira achikulire yakhala nkhani imene uh, kwa zaka khumi khumi ndi zisanu zapita mbuyozi uh, yakhala nkhani yosakhala bwino kwenikweni chifukwa chonena kuti tikudziwa kuti m'mamidzimu anthu ambiri akudandaula kwambiri uh, kuwazuza anthu achikulire anthu achikulire akuganiziridwa kuti ndi amfiti ndipo taonapo ndithu maboma osiyanasiyana mmene uh, zakhala zikuchitika zimenezi uh, ngati kukaronga uh, kudedza kumwanza kumulanje ndi maboma ambirimbiri kuchikwawa posachedwapa kumene takhala tikuona ndithu anthu achikulire kuzuzidwa chifukwa choganiziridwa kuti uh, ndi amfiti. Chachikulu chimene choti tionepo ndi chakuti munthu aliyense adzakula, munthu aliyense adzakalamba, munthu aliyense akupita ndithu kumeneko. Kodi ndipoyenerera kuti aliyense amene wamera, wa, ali ndi imvi, aliyense amene wakula aziganiziridwa kuti ndi fiti? Nanga ifeyo tikadzakula Kodi anthu ena achinyamata adzatipange zomwe tikuwapanga achikulire pali pano? Aaah uwu ndi mchitidwe oyipa kwambiri, mchitidwe ochititsa manyazi, ngati dziko ndithu tichite manyazi kuti anthu achikulire ku Malawi ali anthu amene sakukhala moyo osangalala and kukhala munthu wachikulire ku Malawi aah ambiri ndithu amakhala ndi nkhawa kuti kodi adzukulu anga, mtundu wanga undipangira zotani? uh, ngati dziko uh, ngati uh, mpingo komanso ngati amalawi uh, mabungwe amene sali aboma tatiyeni tigwirane manja tiwaphunzitse ndithu uh, achinyamata amene akukula pano kuti kukalamba ndithu aliyense adzakalamba ndi ufulu wa munthu wina aliyense ndithu uh, kukhala ndi moyo komanso Tizinyadira kuti tili ndi anthu akuluakulu m'mamidzi mwathu, tili ndi anthu akuluakulu m'madera mwathu. Paja pali mwambi onena kuti akuluakulu ndi m'dambo mozimira moto, kodi nanga akuluakulu uh, akapita uh, tikama, tikamawapha mmene tikuchitira pali pano uh, kumene tikatengeko nzeru ndi kuti? Komanso chiphunzitso uh, cha mpingo, chiphunzitso cha mwini wake Mulungu uh, ndi ubwino ndithu wa uh, namalenga kufuna kuti munthu aliyense naturally uh, kuti wakula uh, afe uh, in a dignified manner kusiyana ndi mmene uh, zikuchitikira pali pano ndiye pali ntchito ndithu yayikulu yoti tigwire tiyese ndithu kubwereranso umunthu ukhalepo mdziko kuti anthu achikulire nawo azikhala moyo wabwino azikhala moyo wosangalala akamakula akamakhala ndi zidzukulu zawo Azikhala anthu onena kuti akunyadira moyo, kumathokoza Chauta pa moyo umene akhala nawo, osati kuwaganizira kuti amapanga zaufiti, moyo wawo nkumakhala moyo wamantha. Izi si zabwino. Komanso ngati dziko, tionetsetse kuti ana athu tiwaphunzitse, tiwaphunzitse chikhalidwe, tiwaphunzitse kukhala bwino ndi anthu, Tiwaphunzitse kulemekeza achikulire, kuti achikulire nawo ndi anthu ngati munthu wina aliyense, amafunika akhale moyo ngati munthu wina aliyense and tikhale ndithu anthu onena kuti tikupita chitsogolo kuteteza achikulire. Komanso ngati dziko tikudziwa kuti malamulo athu Uh, si ali malamulo amene onena kuti uh, mwina pa nkhani yoteteza achikulire pa nkhani ya ndondomeko zimene zimakhalapo uh, mdziko powayika pa madongosolo ambirimbiri uh, pa chitukuko komanso nkhani ija ya penshoni uh, nkhani yopita mwina kuchipatala taonapo ndithu mabungwe ambirimbiri uh, akamayika pamenepo amanena kuti munthu amene wafika zaka 60 kupita chitsogolo uh, amene asakhalepo tione malamulo athu kuti zimenezo zonse uh, zikhalepo uh, ndi ndi bwino ndithu kuti anthu achikulire tione kuti kodi tikuwasamala bwanji kupita chitsogolo Catholic Perspective on Radio Alinafe.
kumeneko ndi kuyankhula kwa a boniface chibwana mkulu wa chilungamo ndi mtendere ku bungwe la aepiskopi ku catholic secretariat bambo louis chikanya mwawamva achibwana bwino lomwe eh ndawamva chabwino bambo ehe ndiye Ine, Tamvetsera, tisanabwere kuti timve zimene inu mwakhala mukuchita, iyo ndi ngati action ndithu, kuonetsa kuti mukuchitapo kanthu, tikhale tikutsatira zimenezo, komano titabwera ku gawo la mpingo, chimene chikuoneka kuti chimachititsa mantha kwambiri ndi nkha, ndi nkhani ya ufiti ndi imfa. Anthu mwina pamene atsala pang'ono kufa, akudwalika, ndiye a banja akuyandikirana. ndi matenda amenewa. Manong'onong'o amachokera pati? Chifukwa mu mpingo muli chiphunzitso choletsa kuombeza. Ndimafuna muyambire pamenepa chifukwa achinyamata kungowaleka sangaloze mgogo kuti ndi mfiti. A, pakuyenera kukhala wina wamkulu amene akhoza kuyamba kukambapo mwina pakudya nsima kwawo akuti akuti aja ndi amfiti amapanga zakuti kuti no mwina achinyamata ayambe. Ikafika nthawi yogenda, nthawi yakupha, amene akuganizidwa mfiti amagwira ntchito imeneyi ndi achinyamata amphamvu zawo. Koma sikuti iwo adalota ayi. Amakhala kuti mwina achikulire ena kumabanja kwawo adanong'onezapo. Mpingo umaphunzitsa kuti kuombeza yayi. ndimafuna mutalumikiza zimenezi kuti chiyambi chake chili mfuna pa tanthauzo kuti eh, zimayambira pakuombeza anthu amayamba kugenda kapena kuachita accuse agogo chifukwa choti amva kwa sing'anga Yes. akaombeza ena Yes. ena sadikira kuombeza Ndiuzeni, baba.
amangoganizira kungoganizira basi kungoganizira basi imakhala kuti zang- zinazika mizu kwambiri pa chikhalidwe chathu zinthu zimenezi timakhulupirira kuti chinthu sichingachitike choyipa popanda chimene chachititsa okay. Aha. every effect has a cause motero imfa iliyonse imene yabwera pali china chake chimene chapangitsa kuti imfa ichitike Okay. munthu sangangofa opanda china chilichonse either wa, ngati wadwala wadwala chifukwa chani kungofa mwadzidzidzi in African society kulibe Kulibe. zimenezo. munthu sangafe mwa- mwadzidzidzi Oho. chilipo chapangitsa kuti afe Mhm. nde zikhulupiriro zima- zimazika mizu kwambiri ma, ma community mwathu midzi mwathu Mm. zonena kuti ngati munthu wamwalira Mm. alipo wina wapangitsa ndiye kumakhala kusakasaka Mhm. kuti angakhale ndani munthu anapita ku nkhalango kukasaka nyama wajiwa n'chilombo walodzedwa eh, ap- wapa- ampepetula ampepetula eh. oho ndi Kutaka ampepetulawo ali kumudziko eh, ndiye kumakhala sono eh, ndani angachite zimenezi Mhm. nde ena amapita kwa sing'anga mmene mhm. mwanenera mhm. kukaombeza mhm. ena basi kungoona kuti ah, panopa amadana nafe ndani ah, aujeni sationa bwino mm. eh, sanzathu amenewo ayenera kukhala amenewo basi zimayamba nkamphekesera nde mmene mwanenera achinyamata ayamba amamva kwa mkulu eh, akangolankhulapo pang'ono ah, koma ine imfa ya mwana wanga sinaione bwino mm -hmm. Aujeni, aujeni sa, sanalankhule bwino sanatilankhule bwino mm -hmm. ana akumva mm -hmm. achinyamata akumva mm -hmm. basi pang'ono pang'ono nkhani ija imakhala ngati moto kukula mm -hmm. ukukula moto basi imafika pena nde amakhala ma victim kawiri kawiri ndi azigogo chabwino nthawi zina amangotengera mwina uh, munthu mmene akuonekera agogo tsopano akhalitsa pa dziko lapansi Eh, timadziwa mu- kuti munthu akakhalitsa pa dziko lapansi zaka 80 90 amaoneka bwanji basi kungodana naye kungodana naye basi kungo- kukhala naye ndi khambi munthu ndi khambi basi kuti ameneyi ndi amene wapangisa zimenezi Chabwino. ndiye ndaona chabwino bambo kodi simukuona kuti mwina chinanso chimachititsa ndi chikhalidwe chathu chimene Imfayi ndi zoonadi mwina sitivomera kuti ilipo pakati pathu mwanena bwino kufikiranso kuti tikamakula sitifika nthawi ija yonena kuti mwina tipereke zinthu tsopano kwa ana timapezeka kuti tikufa tili nchikwama chili apa kutanthauza kuti ngakhale eh, katundu malo ndi zina zonse timakhala nazo tili apa 102 years old malo ndikadalimabe mwanena bwino Sindinagawe. mwanena bwino china nkusavomereza kuti imafika nthawi inayakenso basi pa zifukwa zosiyanasiyana tiyeni tichoke pano palibe wamuyaya palibe palibe otsala wamula- wamuyaya tonse tidzachoka mnjira zosiyanasiyana nthawi zina uli mwana nthawi zina uli wamkulu eh, njira zosiyanasiyana nthawi zina mmene mwaneneramo exactly kuti attachment mm -hmm. timafuna e, zimene tili nazo tizingokhala tizingo nazo mm -hmm. e, eh, sitifuna kutayana ndi katundu wathu amene tili nawo mm -hmm. sitifuna kutayana ndi banja lathu sitifuna kutayana ndi abwenzi athu tikufuna tizikhalapo china chikachitika basi aa ah, ah, alipo wina wapangisa zimenezi akupanga nsanje ndi katundu wanga mm -hmm. ehe nde basi kumangoganizirana chabwino ngati zimenezo chabwino ya yeah, tithokoze kwambiri uh, kubwera kwa A Boniface Chibwana mmene ayankhulila afotokoza ndi ubwino wa Mulungu kuti munthu wina aliyense amf, afe imfa ya anayankhula chingerezi kuti dignified kuti ya mtendere ndithu komano imfa zimene zikuchitika tikamamva ndi kuona zithunzi zomvetsa chisoni kuti azigogo achikulire akupha moz, akufa mozunzika kugendedwa zambiri takambiranapo mwina za- zimene zimayambitsa komano going forward ndi chiphunzitso cha mpingo kuthandizira zimene anena uh, boniface chibwana bambo Uh, mwina mundilola kuti ndikhoza kungoloweratu makalata ampingo m'Baibulo Nthawi yanu, Ehe, bwana. i think eh, eh, mwachita bwino kuti tiyambiretu zimenezi Chabwino. kuti kutsogoloku tizichita comment tili ndi base chabwino um, a Papa uh, Francisco analemba chikalata chawo akuti pa 23 julayi chaka chino mmene tizichita chaka mmene timayenera kuti tizichita chaka cha kuganizira o- achikulire agogo ndi achikulire e, pali mm, mfundo zingapo zimene azilemba choyambirira mutu wa chaka chino chaka chino cha chinamba 3 ku- ku- ku- kukondwerera eh, za agogozi akuti amachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado aitenga pa luka 1 ndime ya 50 his mercy is from age to age nde akulembera akulemba kalata kwa tonse dear brothers and sisters chikalata chimene anatilembera tonsefe kuti chikondi chake nchamuyaya amachitira chifundo anthu a mibado ndi mibado Nde chaka chino akunena kuti chakumana ndi msonkhano wa chinyamata zagundizana ndi msonkhano wa chinyamata umene akuchita panopa anthu akufika ku Portugal kukumana kumeneko kuli msonkhano wakulu youth rally umene umachitika chaka ndi chaka now e, mkalata yawo akunenapo za achikulire Agogo ndi achikulire akuti anthu amenewa akhala pa dziko lapansi nthawi yayitali ndipo pokhala dziko lapansi nthawi yatali ndi chitsimikizo chakuti kuti Mulungu akuwachirikiza. Mulungu ali nawo limodzi. Ndipo anthu amene akhala pa dziko lapansi nthawi yayitali Agogo ndi achikulire ni chitsimikizo cha nzeru kuti munthu wachita accumulate experience and wisdom, kuti ndi munthu amene ali qualified to help others in the community, m'banja. Ndiye tigwiritse ntchito mwayi umene tili nawo wa achikulire amene tili nawo around, tingathe kuwafunsa mbiri ya zinthu. Tingathe kuwafunsa experience ya zinthu zosiyanasiyana. Iwo akhalitsa ali ndi experience yambiri pa dziko lapansi. Apapa akupitiriza kunena kuti uh, to better appreciate God's way of acting, let us remember that our life is meant to be lived to the full eh, moyo wathu eh, uyenera kuti uzi- uzikhala tizi- timayambira tili ana nkumapita nkumakula timayenera kuti tifikepo pa maturity bwinobwino tikachoke titakhwima bwinobwino tiyenera kuti tiukhale moyo wathu to the full ndipo zimene timafuna kuti tichite timakhala ndi ma dreams anthu ukakhala wachinyamata umakhala ndi ma dreams umakhala ndi maloto ufuna uchite zakuti uyenera kuti uchite mmoyo wako mutanena zimangochitika kuti sitiyenera kuti tizi- tizipita ti- tili ang'onoang'ono ayi sicholinga cha mulungunso chimenecho mulungu chifukwa chake kuti watilenga ali cholinga pa moyo wathu titikwaniritse zimangochitika pa zifukwa zosiyanasiyana kuti ena timachoka akadali ang'onoang'ono koma tiyenera kuti tikhale to the full nkukwaniritsa ma, ma, ma, maloto athu amene tiyenera kuti ti- tikwaniritse pa dziko lapansi akunenetsanso kuti those who focus only on the here and now on money and possessions on having it all now this is now it goes to achinyamata moyowu tiyeni tiziukhala to the full ndiye kuti uyambe moyo mpakana zaka za ma 70 80 according to the bible Eh, ndiye tiki- tikapitanso kalata imene ale- analemba yohane paulo wachiwiri mchaka cha 1999 pamene un inakhazikitsa kuti chikhale chaka choganizira gogo analemba Yohane Papa, Papa Yohane eh, anachita koti eh, masalimo uh, let me check anachita koti masalimo uh, masalimo 90 ndime ndiye ndiye mundilola ndiwerenge Yeah, Mas, sure, fine. masalimo 90 uh, ndime ya 10 akunena kuti Zaka za moyo wathu nzokwanira makumi asanu ndi awiri ndiye chani chimene makumi asanu ndi awiri ndiye ndi chani makumi asanu ndi awiri Eh, that's ndiye ndiye kuti chani 70 ndiye kuti 70 zaka za moyo wathu nzokwanira zaka 70 tikakhala amphamvu ndiye makumi asanu ndi atatu ndiye zingati 80 80 mukuona tsopano ehe Koma zaka zonsezo ndi za nkhawa ndiye mavuto. Zakazo zimatha msanga ife nkumapita. Mm -hmm. So for those our life span is 70 mm -hmm. and 80 for those who are strong. Mm -hmm. Now apapa uh, Papa Francis akulembera kwambiri achinyamata papa pa paragraph imeneyi kunena kuti those who focus only on the here and now amafuna lero lero makamaka achinyamata ena lero lero ndifuna ndipeze izi ndifuna ndipeze iyayi moyo uwu tiyeni tiukhale tiyeni tiukhale bwinobwino to the full upeze zinthu utakhala pa dziko lapansi with work with toiling tipeze zinthu titagwira ntchito and kugwira ntchito nkupeza zinthu it requires time osathamangira zinthu live life to the full you see akunena zimenezo uh, papa ndiye akupitiriza paragraph inayo akunena kuti next I would invite you to make a concrete gesture that would include grandparents and the elderly let us not abandon them popanga mapulani athu eh, pa, ka- pabanja pamudzi kumpingo kumphakati plan also for the elderly osasiya but i think we have a problem even kumpingo miphakati pakuti tinene panopa ni mphakati uti umene wachitako mapulani a agogo athu Mwa- mwa- mwapanga maplan thats very good mwapanga chani share with us please yeah i think uh, ngati kwathuku kuli maplan a zachifundo pali kuthandiza achikulire ana amasiye ndi kupitanso kunja kwa mphakati tsopano ngati mwina mwapanga action plan action plan Aha. ndipo You are yet about to implement it. about yes fantastic tingaphunzireko ena mphakati ena tingaphunzireko e, kuti ndi priority imene timayika kumphakati akuluakulu chifukwa ngati sitinenako za o- akugwa masakramenti sitinenako za odwala sitinenako za osauka sitinenako za amasiye sitinenako za azimayi amasiye sitinenako za okalamba what do we say what do we talk kumphakati ndalama paper sunday e zosonkha e chani basi chaka cha no that's not the church the church is about caring for the needy for the poor zimene o- o- akugwa masakramenti ndimene tizikhala busy kwambiri ndi zimenezo ndiye akuna- akupitiriza kunena kuti akuluakulu their presence in families and the presence of akuluakulu in our families and communities is a precious one It's precious chifukwa tili ndi mgodi wa nzeru, tili ndi mgodi wa experience kumene tiliko mma- m'banja. Ena amasungatu achikulire m'banja mwawo, anakatenga ena anakatenga kuti atiyeni muzikhala tizikhala limodzi agogo, nkumakhala nawo nkumapasa zakudya osa, agogo osapasa chimanga ayi. agogo osapasa fetereza now i would go to n- n- i think in ta- point inake uh, boniface anangotinenapo kuti munthu amene ali zaka 60 eh, osampasaso makuponi ayi 60 70 80 osa apa apa mwina ndikuyankhulana ndi boma tsopano osapa eh, osapatsa makuponi ayi oho eh, programu ija yo- yopereka ndalama amati cash trans social cash transfer izipita kwa agogo amenewa azika chabwino azikagula ufa azipita pa msika kukagula ufa ndi ndiwo osati kuwapatsa fetereza azika azikavutika ndi khasu apite kumunda kukalima aa gogo azipatsidwa ndalama zikagula ngati angakwanitse kukagula akagule alipo azigogo ena ama- amaphika amaphika okha chani apatseni zinthu zakuthaitha kale processed things already aphike bwinobwino otherwise prepare food for them

to ca- to cast aside to be cast aside akunena kuti tialemekeze tisa- tisamane tisapangitse kuti asakhale pafupi nafe kapena ife tisazipangitse kuti tikhale kutali ndi iwo let's be close kwa akuluakulu chifukwa muli nzeru mwa akuluakulu akuluakulu may, may not be kulankhula kwambiri mmene timachitira amachitira anyamata chani kulankhula izi ndi izo kukhala pa social media izi ndi izo mwina aku- they will be listening to you koma ask them something aku- akuuzani nzeru Ehe. so tisachite deprive our presence komanso ifenso tisachite deprive their presence chabwino Uh, Bambo.
to you young, let me say, the, to you the young, the young who are preparing to meet in Lisbon, uh, this one is for Yeah, for so the youth ndimatero kuti in re- chi- eh, chikalata chenu chakhala Chikala- chachitali chikalata cha papa nakuchita summarize apapa now this one, this one is a papa, a papa francis Ehe, ndiye pali chipa- chikalata cha papa john paul yes so tinangochita so summarize mwachita summarize tipatsireni koma otherwise ndimafuna ndifunseko bible sitinalowe so that ndiye kuti muzisunga nthawi koma ndimafuna ndifunseni funso pa nkhani ya eh, kumaliza kwa kalata ya papa francis eh, kunena kuti Chikhalidwe chathu cha a Malawi timamva kuti makolo kale amachita nthano, kumanena nthano ndikukamba mfundo imene anena kuti tisakhale kutali nawo achikulire. Amakhala ndi adzukulu pafupi kumawasimbira nthano. Ndi pati pamene panachitika tsopano kuti tsopano tiyambeno kuyamba kupha anthu oterewa? Pa, tinavutika pati? Kapena tiziti kale zinaliponso zopha achikulire kuno ku Malawi kapena zadza ndi m'badwo uno? Iyayi, sitinganeneretu kuti kale kunalibe nkhanza zochitira achikulire zinaliko koma mwina tinganena kuti panopa mwina zangopita patsogolo mwina chifukwa cha um, technology why do i say uh, technology um, nkhanza zimabwera mnjira zosiyanasiyana nkhanza si- it's not only physical basi mwina kuwapha chani aa nkhanza imabwera with kumu- kumpanga shun munthu Eh, now technology has also somehow eh, eh, yathandizanso kubweretsa nkhanza kwa agogo ndi achikulire chifukwa chakuti tsopano we have easy easy easy tili ndi makompyuta tili ndi mafoni tili ndi matelevision and the like we have thrown away zimene amatiuza timachita value nthano timachita value we close to agogo kumatiuza zinthu there was no computer there was no television mwina basi ndio tikhala madzulo tikhala pafupi ndi agogo kumatiuza nthano now computer yabwera phone yabwera we find this nthano we chita google you want to what basi wasi agogo tasi agogo ndi agogo feels alone ndi nkhanzanso tu zimenezo mkalatanso ananena papa kuti abandoning them we abandon them completely we cast them aside ndi nkhanza zimenezo chifukwa tiyeno tizikhala nawo pafupi and agogo amakondwera kumamvetsera then kuwafunsa tiuzeni agogo zakuti zakuti the gogo is happy uh-huh. so that one has contributed tipatsireni mwachidule za Ehe, papa ah, yohane paulo papa wa yohane paulo akunenapo za nkhani ya kuti we live life to the full Akunena kuti mkalata kuchita koti e, uthenga wa Ambuye Yesu mu Yohane 21 pamene amamuuza Petulo ukadali mnyamata umayenda wekha nkumapita kumene ukufuna, koma idzafika nthawi ukadzakalamba adzakutenga nkukumanga nkupita nawe kumene sukufuna. Afuna kutanthauza chani apapa? Af- afuna alimbikitse kuti no he is writing that is uh, he was writing this letter 1999 when he was 76 so he was also one of them experience experience even apapa francis akulemba is 80 chani pa around 80 86 86 aha nde pamene akulemba is also placing himself in the shoes of amene ali kale okalamba nzake nde akunena kuti au- tenti amene ndi achikulire tenti ukhale moyo i hope achikulire ena mwina awatsekulira mawailesi ali nafe akumvetsera Eh, eh, let them listen to this achikulire moyo mwaukhala to the full mwaukhala moyo mwathandiza mosiyanasiyana ntchito zosiyanasiyana mwalera zidzukulu mpaka pano ena akadalerabe zidzukulu Mwaukhala moyo. Mukukhala moyo wa ululu pena. Matenda sakukuchokani pathupi. Mavuto osamalira ana amasiye muli nawobe. Chakudya muchipeza kuti. Mukukhala moyo wa osauka, moyo wovutika. Am, apapa akunena kuti live it. Live it. You are witnessing to Jesus Christ. Muku, mukuchitira umboni za uthenga wa Ambuye Yesu pokhala, pokukhala moyo wanu choncho. nde um, akunena kuti mulungu wakupatsani achikulire ma, madalitso ambiri pa nthawi yonse imene mwakhala zaka zonse mwakhala mwalandira madalitso ambirimbiri panopa what you do akuluakulu tsopano nkukhala nkumangolingalira tsopano reflecting kumachita visualize zakale kumachita flash back nkumaona moyo wanu mmene mnaukhalira kale muno achinyamata then nkufika pano then muona kuti kodi ndi chiyani chimene ndachita chimene ndisoweka mulungu kuti andithandize andikhululukire ndi zabwino ziti zimene ndazikhala moyo wanga wonsewu zimene zingandipatse chimwemwe Chifukwa pali, pali zilinso ziliponso zina zambiri zimene akuluakulu munachita zimene zobweretsa chimwemwe pa moyo wanu komanso pa moyo wa ena. Of all, chofunikira kwambiri is know that time flies irretrievably. Pena akuluakulu amachita regret ena akuluakulu achikulire akakhala amachita regret kuti nthawi ndili apa sinachite chakuti sinachite chakuti sinachi nanu achinyamata panopa muli achinyamata do your work perfectly musakachite regret mkakakula chifukwa kawirikawiri so zimene zimachitika ukakhala kuti sunagwire bwino ntchito kumbuyoko wakula then ukakhala umaganizira umachitira sanje ena nthawi zina umakhala very critical ah chakuti sanachite bwino eh chakuti chakuti ukaona moyo wako umaona kuti mwina iweyo unalephera apo ndi apo ndi apo chifukwa chake achinyamata as you are strong now do your work perfectly osachita ulesi ayi gwirani ntchito kuti musakachite regret awa ndiye akupereka let me now go into the bible akupereka zitsanzo za achikulire ena agogo ena amene even they are in the bible akuluakulu have made a long journey tiwerenge miyambo um, 4 13

Yeah. akunena kuti umvere atate ako amene adakubala ndipo usanyoze amayi ako atakalamba Miyambo 23:22 imeneyo. Tiwerenge Masalimo 71 9 ndi 18. Musanditaye nthawi ya ukalamba wanga. Eh, Salimo eh, apopo owerenga olemba Salimo ndiye kuti Davide ameneyo akupempha kwa Chauta Ambuye Chauta, musanditaye nthawi ya ukalamba wanga, musandisiye ndekha pamene mphamvu zanga zatha. 18 choncho Inu Mulungu, musandisiye ndekha ngakhale pamene ndakalamba, ndipo imvi zili mbu, mpaka nditalalika mphamvu zanu kwa mibadwo yonse yakutsogolo. ndiye mapemphero a agogotu amenewa chauta mwanditaya ndekha mwina akumva ululu kwambiri akuoneka kus- kusalidwa chani nde akulira chauta nde cha- chatsalira so amene ali pafupi nawo ndi chauta basi ena onse awathawa chauta yekha ndi amene ali pafupi nawo Mhm. yobo 12 12 yobu 12 12 tiyambire pa 11 kodi suja mk- mkhutu ndiye khutu ndiye limamva mawu monga mmene lilime ndiye limalawa chakudya Aha, pona. pamene ti- kuti timve ndiye ndi khutu kuti tilawe zinthu ndiye ndi lilime nanga nzeru zimachokera kuti afunena zimenezo agogo okalamba achikulire ndi amene amatipatsa nzeru kodi suja khutu ndiye limamva mawu monga mmene lilime ndiye limalawa chakudya inde anthu okalamba ali ndi nzeru anthu amvula zakale ndiye omvetsa zinthu zikumveka tu e kwambiri zikumveka kwambiri ndiye tikalowanso chipangano chakale akupereka chitsanzo cha akuluakulu ena ngati elizabeti zakariya amene ana mulungu anawadalitsa ndi mwana kukalamba wawo mulungu amapereka madalitso even muli achikulire simiyoni mutempile wachikulire uja amene ataona yesu mwana yesu anayimba nyimbo yake ija tsopano mundilole mtumiki wanune ndipite ndi mtendere ndaona eh? Chipulumutso chipulumutso ana ana uja analinso mtempile prophet, prophetess amene anali zaka 84 atangoona yesu khristu nayenso anati ah basi zimene mayembekezera ndi zimenezi ndipo uh, paulo woyera pa tito 2 ndime ya 2 kulekeza 5 akulangiza eh, akulangiza a- achikulire makamaka azimayi achikulire kuti achikulire inu chifukwa muli ndi experience aphunzitseni az- a- a- atsikana achichepere kuti nawonso adziwe experience ya moyo adzikonda amuna awo ndi kulera bwino bana polowera Chabwino. kulengeza pamenepa kulengeza Chabwino. akuza achikulire amene Chabwino. ali ndi nzeru nkhani ndi yayikulu kwambiri mareferensi nda- ndambiri kwambiri ndochuluka kwabasi funso limene tifuna kuyankha mpulogalamu ili bambo ndi yonena kuti kodi achikulire ndi okalamba kuno ku malawi Tiaike m'manja mwa ndani? Ndi ndani amene angasamalire? Kodi amene akuyenera kusamalira ndi a mabungwe? Kodi ndi a mpingo? Kapena ndi kubanja komwe anachokera? Mungayankhe bwanji mwachidule tisanabwereno kuti timve ntchito zimene mwakhala muchitapo pakatipa, Bambo Louis Ayi, Chilala?
akubanja kuno ku Malawi amene ti- timasamalira achikulire ndi a- akubanja achibale. achibale ndamene tino choyambirira primarily achibale ndamene tino samalira agogo amene tinawo pamene achibale palibe ndikuti mudzi mpingo usamalire achikulire agogo asakhale okha ayi asakhale aside tisawasiye pam- pambali achikulire alibe achibale mpingo utengepo mbali aliyense akhoza kuchita zimenezo adopt tingathe kunena kuti adopt agogo ena muli ndi ma resources mungathe kupanga adopt agogo nkumasamalira agogo anthu they don't know kuti mulungu amatidalitsa mnjira ngati zimenezo pena pamene tikusamalira osauka tikusamalira uh, odwala au- aukalamba tikamatero timalandira madalitso chauta satisiya choncho amatidalitsa so adopt agogo mwachidule kwambiri bambo louis chikanya dziko la malawi ndi mapulogalamu ati amene mukuwadziwa kuti mwina akutsatidwa pofuna kusamalira achikulire I don't know any program achikulire ake ati amene akutsatidwa apart from ana ake achibale akusamalira aku- achikulire N- achikulire tima- aku- a- alipo achikulire ambirimbiri angoyenda mtauni akungopempha sitinganene kuti pali bungwe limene limasamalira achikulire timangomva za atsikana akuthandizidwa ku sukulu chani azimayi mwina chani koma gogo sinamvepo pali mphekesera sikuti zili ndi umboni sindidziwa ngati mungalole ndikufunseni za mphekesera zimenezi zonena kuti Mphekesera? kuchipatala ehe kuchipatala achikulire amafika ponena kuti mwina mankhwala awo amawauza kuti aa yayi basi kulibeko choncho ngati achikulire sangathe That- kulandira that mankhwala is kwa ulere inhuman, that is sangathe inhuman. kukagula Eh, amenewo mpingo uma- umaletsa zimenezo munthu aliyense at any stage ni munthu athandizike ngati munthu i know the philosophy behind it okay yeah. can you share with us i don't know is, is it, should we share Eh? should we share it the philosophy behind it behind kuti kuti ayi kulibe mankhwala kuno. mongoganizira kuti mwina ndi chani wina audwa wabwera kudza kudza uje kudza eh, ma- Kulandira matenda omwewo thandizo. Mhm. ampatsa mankhwala Mm. agogo ayi Eh, anybody can guess oho
which is bad mpingo Aha. umaletsa zimenezo Aha, aliyense chabwino ala- athandizidwe alright chabwino pa nthawi inoyo timafuna titamvako munalowa mtchire pakatipa bambo uh, kuyendayenda nakumvani koma tikudikirira zimenezo kodi agogo ndi achikulire amene tikuyenera kuthandiza ndi amene ali m'midzi nkutenga agogo amene ali mtawuni kuti akudzisamalira okha bwino lomwe mungayankhe chani kutengera ndi mmene mwina munayendera mafunso ena abwera pambuyo pakumvetsera zimene um, munachita unfortunately ndimayenda m'midzi eh, kwambiri mtawuni sinayende kumana ndi agogo amtawuni my assumption was it may be wrong kuti mtawunimu ngati muli agogo akukhala mtawuni ndekuti perhaps mavuto awo ali- aliko lighter than agogo akumidzi komanso agogo mtawuni ndekuti ngati ali mtawuni ndekuti mwina anatengedwa ndi ana awo akukhala nawo mtawuni ngati akukhala wokha ndiyoti me mavuto akumana nawo yes koma mwina aliko a little bit lighter ndiyoti ah, ngati akukhala mtawuni akutha mwina kulipira magetsi kulipira madzi pomwe wa mtawuni ndi ndi zimenezo akutha kupanga zimenezo ndiyoti eh, nangoti aa chifukwa chake ndinapita kwambiri ah, kwa agogo akumidzi Chabwino, amene mukutitsatira, tiri pano ndithu ndi Catholic Perspective, tikukambirana nkhani ya kufunika kosamalira a achikulire ndi okalamba. Funso limene tikufuna kuyankha kwambiri kumapeto kwa programuyi, kodi amene ali ndi udindo wofunika kusamalira amenewa, achikulire ndi okalamba ndi yani? Ndiye timafuna tichiteko sample pang'ono zimene ntchito zina achitapo bambo Louis Chikanya mwa iwo okha.
Catholic Perspective on Radio Alinafe.
mukumbukira kuti mnakumana bwanji mula- muli achinyamata tidakumana ukumano basi tili abambowa tiyeni tikhale banja limodzi chiweri ndithu mukumbukira amene ana- amakufunsirani Mm, kwa basi samachita manyazi awa hayi osachita manyazi omanyenga ine ineyo mdakana zedi koma mulungu yekha naona chifundo chochi chomva chisoni basi munawamvera chisoni Mm, ndamvera chisoni kali kamnyamata kali kamnyamata katavala jeketi ngati limeli komphazamba Mm, wamphazamba dzina lawo lo- loyamba ndi dzina lino ndi ndani Veledoni Oveledoni Mm. Obwela.
omphazama Eh. Eh. munthu atakuwuzani kuti mundipemphe chinthu chimodzi mungapemphe chani Chakudya nilibe. Chakudya. mfuna mthandize chakudya Catholic Perspective on Radio Alinafe.
agogo munthu atakufunsani kuti agogo ndipempheni kanthu mungapemphe chani
Haleluya.
atati ndikuchitireni chani agogo lero mukhoza kupempha chani
Ngati mama kazipempheni.
kupempha chinthu chimene angakuchitireni munthu panopa mutapempha kanthu kuti akuchitireni mufuna akupatseni chani Ay, okay. nenani agogo munthu akupatseni chani
Kukhala. Kati malole. Kukhala.
chabwino panopa vuto lanu ndi chani mkamakhala vuto kwenikweni ndi cha Uhum. agogo mulibe mavuto inuyo Ambiri, e, tanenankoni mavuto awiri
ambiri. dera li mavuto awiri chabwino ndi chani ndi chani chimene mufuna kuti muthandizike

ndifuna ndikakuguleni kanthu kena kalikonse ndikagule chani omvera mukuona agogo sasoweka zinthu zambiri akuchita kukanika kunena chimene akuchisowa pano koma ali ndi zosowa zambiri mmene ndakumana nawo agogowa achita kuoneka kuti chofunda alibe cha mphepo alibe akuotha moto wa mapesi ndapeza mkakhichini kakhichiniko kopanda denga angokhala okha khuma akuyatsa moto kuyesera kuti ayatse moto koma moto wa mapesi ukungoyaka msangamsanga wazima palibe wina aliyense owayang'anira koma ndikuwafunsa agogo ni chani chimene mungafune kuti munthu akupatseni akunena kuti a basi kungokhala sasowa zambiri agogo agogo a Naphiri mwati ndikakugulireni chani ku sitolo hmm? ndikakugulireni chani ku sitolo
Yeah, yeah, yeah.
ndi menemo mene ndikuchezera ndagogo lero mudya chani agogo
Gonna nayo. mugona nayo Eh, chifukwa chani
sowa opereka kusowa opereka Mm. mnyumba mulibe ufa
muno mulibe anasiya mopanda ufa popita kumaliro
anasiya mopanda ufa popita kumaliro Eh, Basi. ndiye kuti palibe choti mudye Inde. ndeno munthu afuna akupatseni chakudya mu- mungafune chakudya chanji.
namva chisoni kwambiri kuti agogo achitokanika kuti anene chimene akuchisowa sakuyembekezera kuti munthu angawapatse kanthu akukanika kunena mano mano alipo pang'ono Eh, mudya mbatata mukhoza kudya
china
Mbatatayo yophika kaya yaiwisi ngati yophika koma yophika
kazukudya yophika ndiye mungathe kudya eh, china chofewa chimene mungathe kudya nchani gogo eh. kupatula sima china nchani chofewa
Chilipo. Eh.
amene tili ndi agogo pafupi tikuwadziwa please do something athandizeni mmene mungathere ngakhale mochepa kuti asamavuta asamakhale ni nkhawa agogo ngakhale sima ko- sima kamtanda kamodzi kukapatsa gogo basi azikondwera agogo kukondwa kwa gogo chifukwa cha chimene mwachita inuyo ndi madalitso anu amenewo
ngati kuti mwina programu ingothere pompo Eh, yomvetsa chisoni kwambiri Eh, That's one of the scenarios. kutengera za zimene tamva ndi zina zimene muwerenga mu uthenga wa apapa onse awiri komanso ngakhale m'baibulo ndikutha kutsimikiza agogo achiwiriwa ndikuonamo nzeru zozama atakhala achichepere kapena tingati kaya motani kuti amasiku ano nthawi imene ijayo simukadafunsa katatu kuti munganene chani mm. chifukwa kunali kuthamangira kutchula zinthu zongoti life ija akulangiza papa francis kuti mungofuna za pompopompo mm. koma ine zimene tatolamu mwa agogo awa sakufuna zinthu zoti zingothere pompo koma akukanika kutchula chifukwa choti mwina khumbo lawo ndilalikulu kwambiri mwina ndikuwaika mawu mkamwa koma ndikuganiza kwanga ndithu kuti munapanikiza kwambiri kuti uh, tanenani munthu akuchiteni chani mwina inu mumayembekezera anena kuti ah, ndikufuna ufa ndikufuna ndiwo zinthu zapompa koma Nyama, iwo chani, nyama ehe koma- koma iwo akuganiza zambiri angoti ndingokhala chete basi kungokhala kenako achita kutchula Mm, amene- mbatata mukadye poti mano ngochepa akuti koma yophika ayi koma ndizomvetsa chisoni kwambiri Ah, sindikudziwa bambo chimene chinakusunthani kuti mwina mufikenso kukajambula ma programu ngati amenewa ndi chani kwenikweni
Ah, samu ntafika kumeneko ngati kuti kunali koyamba kufikako ngati kuti ndi a Mbokaliphira Liyesa anali pameneko oho eh. Zinandipweteka kuti anthu alipo, alipo around koma agogo akungovutika pamene paja ngati kuti amene anali pafupi ndi wakalipire kalipire pamene paja mm -hmm. akuyatsa moto o- akukanikanso kuyatsa moto wa mapesi koma mapesi ot- tatha ndi mapesi kulibenso mm -hmm. ndiyoti mphepo unali juni mm -hmm. mphepo oti, ah, koma ndiyoti alibe nsalu Ah, ndise- mm, mm. ndiye chimene chinandikhudzanso kwambiri mm -hmm. chonena kuti sanadye tsiku limenelo ndiyoti amene amakhala nawo amayang'anira anachoka anapita kum- kumaliro dzulo cha dzulo lake Oho, oho. anapita kumaliro anagona kumweko ndiyoti sanadye dzulo lonse mpaka na tsiku linalo sanadye chilichonse Kuti, ah. now its one of many agogos akukumana ndi zimenezo ena worse kuti mwina ena ah, awo amanenanso amadwalanso aliponso ena akungozidwaliranso okha ndiye zimene zimachitika nthawi zina nthawi zina ndimatha kumala- kul- kulalika kuti nthawi zina mulungu amalola kuti mavuto tizikumana nawo matenda tizidwala ndithu kuti aone chikondi cha anthu ena kuti anthu ena aonetsa chikondi chanji pa odwalawa chifukwa ena amalandira madalitso pa mavuto a- a munthu wina okay wina alandira madalitso pa mavuto agogo zabwino zimene tikuwachitira agogo wina adalitsika agogo akuvutika ngakhale kuti mwina mchipatala akupita akupita- akupita koma sizikui- sizikusintha akungodwalabe wina pamenepo akulandira madalitso ngakhale agogo akuvutika
chabwino pamenepa s- mzimu suti yang- us- tilibe mzimu wa zimenezi i think chabwino Ah, tikupita ndithu kumapeto Ah, kwambiri timayankhulana mwina ndi aboma ndi ena otero koma munkhani ngati kuti tiyambe kuyankhula pa wailesi pano kuwauza aboma i think nditi tingodzivuta bambo kuti tauza kuti uh, kuli social protection komanso department imene ya gender ndithu kuli department imene yoyang'anira anthu amene koma sawakhudza mwina nkhani yake ndi chimene nakamba chitsanzo cha kuchipatala chija kuti awa atha kale tiziyang'anira tuwana kuti mwina ndimene titukule dziko koma these senior citizens tiyankhule ndi mpingo bambo munakhalako ku parish ndizotheka kuti parish ikhoza kupanga program yothandiza achikulire ndi okalamba chifukwa sikuti amakhala ambiri iyayi. Ndipotu the simplest ku parish program yo- yo- ya- yothandizira anthu the simplest ndi imeneyi kusiyana ndi achinyamata chifukwa achinyamata they need school they need what what koma achikulire eh, eh, mwi- na- nakatha ku- kupanga sojourn eh, n- ma- achikulire ambiri amene ndimakumana nawo vuto limakhala chakudya mwina pogona these two they are major chakudya ndi pogona ambiri sopo sama- samanena
sadandaulitsa koma chakudya ndi pogona pogonapo ndi woti eh, mupeza kuti nyumba yosasuka mumati nthawi ya mvula amakhala bwanji agogo ngati chakudya palibe awo awo apanga survive bwanji chabwino so chakudya ndipogona ndi cha- chakudya chimene amadya gogo ambiri amene mumakhala ndi agogo mmachita kuvutikana nawo appetite kuti adye kuti amalize mtanda umodzi chifukwa chake bigiri ku- kuwapangira ka bigiri ka ufa gogo kamene kuti akhoza kutha mwezi akhoza kutha ako mwezi agogo okha kuma- kumaphika nsima chifukwa amadya mochepa kwambiri chifukwa ti kupanga support agogo ngati program kupa, ku parish kumphakati ndiyosavuta chifukwa sasowa zambiri komanso kum- ku parish kumphakati mupeza kuti agogo si ambiri si ambiri chabwino you can manage you can afford mmene ili structure ya mpingo wathu ndi ati ati amene angathe kunena kuti uwu ndiye uwu ndi udindo wawo tikukamba zoti kuli akwaya ndiye kuli mwina a ccjp kuli a cadecom kuli a eh, achifundo a Legio udindo umene utati mwina yabwera ku parish mongoganizira bambo ingapite kwa ndani kuparishi umene nagwirako ntchito amapanga kwambiri zimenezi anali achifundo achifundo eh, achifundo a Legio amapanganso in different ways kumayendera kumapemphera nawo e, enabe momwemo amatha kuwathandiza e, materially mm -hmm. e, koma amapanga kwambiri ndi achifundo mm -hmm. i think naturally mimene e, e, achifundo bungwe la chifundo lilili i think it suits them okay. e. mm -hmm.
so achifundo please do something chitani mapulani onani kuti azigogo mwathandiza motani achikulire mwathandiza motani mm -hmm. e, achikulire kulikonse kumene tingakumane nawo give them the dignity that they deserve okay. ulemu umene kaya takwera nawo basi achikulire mm-hmm. asakaimirire wachikulire mm-hmm. timpase mpata akhale, akhale pa mpando mm-hmm. that's being civil chabwino eh, kalekaletu zimatero mm-hmm. wachikulire akanyamula katundu timamulandira mm-hmm. asanyamule katundu wachikulire mm-hmm wachikulire tili mbasi tili kuchalichi mabenchi apelewera wachikulire wabwera give space kwa wachikulire akhale pansi asakhale movutika okay Ehe. chabwino tsiku ili limene mukuti ndi chaka cha number 3 pamene mpingo ukutiphunzitsa kuti tikhazikike m'maganizo amenewa omakumbukira achikulire ndi okalamba mmene layendera ku malawi kuno mungalipange describe bwanji lili ndi impact kapena tangolisekerera limene lapita um, apa tinene moona mtima i think tikungolankhula okay Eh, tikungolankhula there is really nothing major being done pa za achikulire ngati kuti nchanichi chachitika kaya otherwise tikanati tiyeni tisonkhe Mhm. mbali yapadera si paja timakhala mbali zapadera zina ndi zina Mhm. Eh, mbali yachani ya bible Mhm. eh, mbali ya communication Mhm. mbali yachani Mhm. vocation Mhm. nanga mbali ya achikulire yapita Siza- basi sizapita talankhula tano sizapita basi Mhm. palibe chabwino Uh, we need to do something kuti tisangolankhula chabe koma tizipanga I, i should commend anthu ena mm -hmm. ena ndi ena chaka chatha okay. eh, titachita sound eh, thi- this need ya achikulire ena ana- anasonkha anabweretsa ku radio alinafe tinakapatsira achikulire ena ndi ena Chabwino. Eh, zovala zofunda zakudya anapereka titafotokozera titamvera programu ena ana- anasonkha ndithu nkhuni nkuka- kapatsira achikulire tithokoze koma basi chaka chino mhm. tina- tinapangako ma program koma response i think sinali sinali bwino vutonso lina nlo tika tikazizolowera zinthu basi mm -hmm. kaya kuti changobwera chimene chinabwera koyamba muja mm -hmm. anthu anali nchidwi mm -hmm. basi panopa takhala ngati tazizolowera chabwino uh, ndi tinganene kuti basi tatayiratu mwayi wonse chifukwa akanena kuti chaka i think ndi chaka chonse kuti tsiku chiyenera. akanena kuti tsiku ili ndi la awa koma si ndi mwezi, chaka chi- eh, mwe- ehe. mwezi makamaka Mwezi. Eh, for me I, i understand it kuti eh, kuti timapanga la mulungu pa pa 23 Pa ndi mmene umapanga la 23 sisana July. mmaganizo oti julayi yense mwabwenzi timapanga zimenezi komanso well every day you know, Yes. chaka chonse 365 days tizipanga zimene chifukwa tili ndachikulire every day we have them Okay. ndiye tizingopanga izi zingokhala special Eh.
chabwino yayi bambo tithokoze kwambiri kuti mwayankha mafunso amenewa amene ndinayika ngati ndakumapeto komano programu yathu tinayamba ndi kumva uh, ntchito zimene achita a ccjp komanso kulangiza uh, tsopano kumapetopeto boma Mulipatse mawu. Munganene chiyani pa nkhani ya okalamba? Inalipo nthawi imene tinali ndi pulezidenti amene amaonekanso kuti ndi wachikulire ndipo anaona kufunika kosamalira achikulire anzake, malemu Bingu wa Mutharika ndipo mapulogalamu anayambika I don't know koma zidapita I don't know why zimenezi. uh, these present governments are not taking it up. And I'm saying Silver Grey Foundation. Silver Grey. That one should have continued. Mmene munthu pamene bwezi tikuthandizira achikulire agogo ndi achikulire koma basi obwerawo basi ilibe ntchito ndi zimenezo zoti ndi zoti tikupanga cast aside achikulire tikuwasiya against the advice ya apapa francis tikuwa basi ang- ongokhala koma basi tizi tingolankhula chabwino pakamwa basi achikulire basi zathira pompo ayi they face ma challenges unati tipite tikathandize ndiye pa nthawi imene inu muli mu udindo mu nthawi yanu mukukanika kupanga malamulo osamalira achikulire ndiye a Boniface Chibwana anakamba kuti tonse tikupita kumeneko kodi Eh. nthawi imeneyo ndiye tizikati yawa pa- tidzafunano Ayi, ayi. atikonzere ndi ena ayi zimene nzosagwira chifukwa ngati munthu ukudziwa kuti ifenso tikupita komweko ndiye ndi bwino ukadali mnyamata kupanga push kuti te tipange malamulo awa kuti u- mmene- mmene malamulo azikakhazikika you are there ndiye ukapanga benefit chabwino koma pano tikuona ngati sitikafikako vuto lake limenelo we think you will be youth forever chabwino bambo timalize ndi appeal to anthu akufuna kwabwino in general i know kuti muli ndi programu yanu muli ndi zochita zanu ku department yanu ya research kuti mwina mukapeza kafukufuku nkutulusa zotsatira zake nkulangiza kuti mwina diocese ikhoza kumayenda motelomo komano a general appeal for the need to assist achikulire ndi okalamba finally father eh, mmene nanenera kuti its not difficult kwa achikulire to support them chifukwa one sasowa zambiri very complicated things very sophisticated sikuti tagulira foni achikulire ayi ayi achikulire just check kuti akugona pabwino komanso chakudya chilipo basi zinazo nzochepa akhoza amapanga okha azigogo ena komanso ena ena ndi ena ngati kupanga koma the major things food and pogona accommodation tikangotero that's my appeal kuboma kumpingo miphakati mafamilies mmidzi tiyeni tisataye basi kungowataya choncho achikulire ayi achikulire ena anagwira ntchito yayikulu ena kugwirabe ntchito yayikulu kulera ana amasiye chani basi kungowasira wana agogo kuti azisamalira ana ndiye tiyeni tiziwathandiza tiziwachita sapoti dzimvere mu mtolo bambo louis chikanya kutimalizira programu yathu iyi ya catholic perspective lero mprogramu iyi timakambirana za kodi amene ali ndi udindo osamalira achikulire ndi okalamba mdziko muno komanso mu mpingo wa katolika makamaka ku archdiocese ya lilongwe ndani programu iyi yapeza kuti abungwe la chifundo komanso mabungwe ena onse Ndithudi, ali ndi udindo wogwira ntchito zachifundo, ndipo mkatikati mwa ntchito zachifundo zimene tiyenera kugwira, zina zikhale zosamalira achikulire ndi okalamba. Tidamvamonso m'zokamba m'programuyi za a Boniface Chibwana amene ndi mlembi wamkulu ku nthambi ya za chilungamo ndi mtendere ku Catholic Secretariat kumeneko ndithu kufotokoza zimene akuchita ndi zimene apeza ndipo alangiza kuti amene tili achichepere pano tidziwe kuti zaka zikupitazi ndiye kuti tikuthamangira kokalambako ndiye tisadzaone ngati dziko latida pamene tikuchitidwa nkhanza chifukwa chakuti taphunzitsa wanthu kuchita nkhanza tiyeni tisiye kuchitira nkhanza okalamba tiwakonde okalamba tiwayandikire tamvamonso zolembedwa ndi apapa awiri papa woyera papa yohane paulo wachiwiri woyera komanso papa francis amene alipo pano kukamba kutithandiza kuti tiwayandikire achikulire ndi okalamba Programuyi ikupangidwa pa tsiku limene ndithu tikukumbukira Joachim komanso Anne woyera amene ali makolo a Maria Virigo mayi wake wa Yesu Khristu amene tonse timkhulupirira ndi kumtsatira kuti ndiye mwana wa Mulungu mpulumutsi wathu. Ndine Sam K zikomo kuti tidali limodzi mudzakhalenso pompo sabata yamawa pamene ndidzabwerenso ndi programu ina ndi mutu wina.